Jimín agus an Gandal, An Seabhac. Léitheoir, Seán Ó Fearaíl. Maidin lae Nollag chuaigh Cáit agus mo mháthair go dtí an chéad Aifreann. Bhíos féin agus Daid i mbun an tí. An fhaid a bhí Daid ag crú na mbó chuas-sa ag féachaint ar na rudaí go léir a bhí sa cupboard. Thógas úll agus líonas póca liom de rísíní agus bhí smut den bhairín breac ann gearrtha agus chuireas chugam é sin leis. Nuair a bhíos ag dúnadh an chupboard arís do bhuail smaoineamh mé. Rugas ar an mbuidéal buí agus do leath-líonas cupán as. Bhlaiseas é ach a bhuachaill ó! Dá olcas é an stuif dhubh aréir roimhe sin, ba sheacht measa an rud buí. Dhófadh sé thú a dhuine. Ansan, n'fheadar cad a dhéanfainn leis. Ghlaos ar an madra, agus chuireas féna phus an cupán, ach ní fhéachfadh sé air a mhic ó. Níor dhein sé ach sraoth a chur as.

I gcionn tamaill d'éirigh sé ansan agus chrom sé ar shiúl timpeall agus leathcheann air fáinne a bhí sé a dhéanamh agus é ag siúl. Ansan stad sé agus leath sé a dhá chois amach ó chéile agus bhí sé á shuathadh féin anonn is anall. Chuirfeadh sé na cait ag gáirí. Ansan do luigh sé agus dhún sé na súile agus ní fhacas aon oidhre riamh ach é ar a sheana-Dhiarmaid chríonna anseo amuigh nuair a bhíonn sé ag titim dá chodladh sa gcathaoir mhór os comhair na tine agus é ag míogarnaigh. Sa deireadh luigh sé ar fad anuas ar an talamh. Shín sé a phíopán uaidh amach agus leath sé a dhá sciathán, Agus níor fhan anam ná brí ann ach chomh beag agus dá mbeadh sé marbh. Ambaiste bhíos ag breith chugam ar eagla go gcaillfí é. Agus ní raibh fhios dom cad é dhéanfainn. Chuala Daid ag teacht ó chró na mbó, agus chuireas díom isteach. Nuair a chonaic Daid an gandal do stad sé agus bhí sé ag caint leis féin. Dar mo bhriathar ach go bhfuil sé seo ina chocstí, ar seisean. A Jimín, ar seisean ag glaoch. Bhíos-sa ag scuabadh an urláir ar séirse. Thánas an doras. Cad a dheinis leis an ngandal seo? arsa Daid. Tháinig stad ionam féin. Níor mhaith liom bheith ag ceilt na fírinne maidin lae Nollag. D'inseas an scéal ina choda beaga do Dhaid. Chonacthas air go raibh sé míshásta liom. Díolfaidh tú as na clis lá éigin, a bhuachaill, ar seisean. Is dócha gur tú a chuir deireadh leis an gcat s'againne leis i bPoll an Lín thíos. Cheapas go dtitfinn as mo sheasamh. Mheasas ná raibh fhios ag éinne beirthe é. Bhíos maolchluasach go maith ansan, a deirim leat. Mheasas dar ndóigh go neosfadh Daid an scéal do Mham. D'imíos liom go dtí an tAifreann. Le linn an Aifrinn d'iarras ar Dhia mé bhreith saor ón olc a bhí ag bagairt orm. Nuair a thánas abhaile ón Aifreann bhí an gandal in aice na tine ag Mam, agus an t-anam ag teacht arís ann. Ní fhuair Mam amach riamh cad d'imigh air mar nuair tháinig Daid abhaile bhí sí ag iarraidh fhios d'fháil uaidh cé tháinig isteach ar maidin go dtug sé an fuiscí as an mbuidéal dó! Bhí Daid ag déanamh grinn den scéal agus ní neosfadh sé di. Thug sé súil orm féin uair d'fhág mé mí-chompordach go leor. Is maith é Daid mar sin féin.